hei ana m agafete tata ana m agafe n'ụzọ wee fụ ebe anụmanụ nwanne anyị nwoke naabọ na-akọ onwe fa ọnụ like na-etebe onwe fa n'ezi ife wee m iwe bụ na fa je sụba oyibo ịghọtago fa kara ịsụba ee onu be anyị ka ndị because ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ nwaanyị nwaanyị obodo nọkwa there ma ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ndị ọzọkwa gasị nọchakwa there ndị nwaanyị obodo nọ there so onye nwa kpata nke ọzọ na-ekwu okwu a ji wee na-asụ wee na-asụ na na n'oyibo ka ụmụ ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee na-anụ better ọ dịlọ mma nụ ị chọ gị na nwanne nwoke ịkọ ọnụ ị sụọnụ igbo nụ mana ka esi nke bụzi na ụmụ nwoke si hai ụmụ nwoke be anyị ba n'akụkọ n'obodo a fa ba n'akụkọ n'obodo a detela ụna ụmụ nwoke be anyị

dị busy na-achọ na-eke isi ị nwetara isi ya dọnọ n'ime salon ya pụta outside buru poster ị dịkwa busy na-akpọ ọkwa na-ekwusa okwu o before chi wee jiri wee kpọta onye afịa na-akpọ onye afịa na-akpọ onye afịa ị nwee time asịrị ụmụ nwoke banyere ife na-akọ asịrị n'obodo a ka m hapụgodo that side kọgodo ife m chọ ịkọrọ unu ife fa na-akọ onwe fa ọnụ anọkatanube m n'obodo a m bi obodo a fụ ebe nwaanyị be anyị na nwaanyị be anyị na-akọ onwe fa ọnụ n'ezi ndị a ndị ụmụ anụmanụ kwasị na ụmụ anụmanụ ka fa bụ n'ụsị e ka ife m ji akpọ fa ụmụ anụmanụ ọlọzi ụmụ anụmanụ ọlọzi anụmanụ ya-anọgide fụ anụmanụ ibe e na-akọ ya ọnụ onye nnu na-akọ onye ogiri ọnụ ọ sị ya ee ị fụrọ inwekwere nwa na be anyị inwekwere nwa na be anyị ọ bụrọ sọ n'obodo a ka ị nwere nwa m tụ onwe m mbọ m mee kọrọ m abụrọ onye kọlọ m abụrọ onye igbo m gbachi nkịtị sị hei ihe nwanna akọ n'efere mba ụwa ndị amagokwala ife kọbazie onwe fa ọnụ nke a bụzikwa kolokolo bọọsụ nke n'efere mba ụwa fa pụtazie ezi na-akọ onwe fa m sị hei m gbanye ife onyonyo kịta sị ka m videolize ya na na fa nwere ike ịcatch m m gbakwa nkịtị m parkụkwa side one side kọpa ịghọtago kọpa nọ na-egere akụkọ ọ na-akọ ya he ị fụlọ i nwe nwa na be anyị i nwerọnụ nwa na naijiria ọrọ sọ n'ebe a ka ị nwere nwa o nwe ife pasta ị fụlọ age ị ọkwa ị na-ejezi to 60 or late 50 ka ị nọ kịta i nwerọ nwa na be anyị aya m ife ihe aya m ama ife ị ya-eme mgbe ị nabaziri nke ọzọ sị ya ee enwe m nwa na be anyị nwekwe n'obodo a hee ị na-egekwa akụkọ enwe nwa na be anyị nwekwe n'obodo a ọ sị a n'ezie na ị na-akọyili inwe nwa na kodo gị jụ kịta ma i nwe nwa na be anyị ma i nwere nwa na be anyị ka ị kọlụ datị kodo ebute nke ihe onye onye jụrụ gị ị kọbazi nke a onye ebe onye chọrọ ịmụ nwa ka ọ ya-amụ nwa gịnwa mụ nke ị na be anyị mụnwa mụnwa amụrọ na be anyị mụnwa achọrọ ịmụ na be anyị mụnwa mụ nke m ebe a eji m ụmụ ịtọ ofu nwa ofu nwaanyị mụrụ m ịbụa ofu dị ọla nwaanyị mụrụ m ofu eji m ụmụ ịtọ na onye chọrọ ịmụ be anyị amụọ be anyị na gị nwa chọrọ ịmụ be anyị mụọ be anyị kedu zi ka o si wee gbasara gị nwoke ị na-ekwukwu ya kịta na-akọ m ọnụ ụmụ nwoke ibe ị nọkwa ebe a ndị otu ị gasị ụfọdụ ha ncha ma ndị anọsịrọ ebe a ọ kwa i socha na-akọ ọ bụ sọ mụnwa ka ị na-akọ ndị na-anọsị ebe a na-anụrụ ọba ya ọfụ ndị ọyị ya gasị ka ị na-akọkwa m because onye nke na-agafeta agafeta o wee na-ekwu so nke ọ sụsụwazie oyibo ka ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo wee nụ ifugie ebe fa na-anọ wele ele onwe fa ka efi na-akọsazi nwaanyị obodo alụsokwa unu ndị anụmanụ